achimwenanga inuyo matchona m'mangalandemu koma zinthu zikuyenderani bwanji kumeneko ndi mkazi wanu wachizunguyo Ifetu kuno kwanu timakhulupirira kuti ameneyu mkazi wa chizungu ndi amene anakupangitsani inuyo achimwene athu adodolido kuiwala nazo kumudzi kwanu. Ndithu timakhulupirira kuno kuti zikanatheka inu kukwatira Maligareta yemwe uja munamusiya kuno mutamkulungitsa boloma laliwisi pa nsalu ya biriwita uja. Aaa bwezi ndithu muli nafe komwe kuno. Koma aah! Zakudyaidya zakumeneko ndi zimene zidakuiwalitsani kuno. Nawonso a Marigareta panopa ndiye anakula achimwene. Adakudikirirani zaka zingapo zoyambirira, koma ataona kuti kuli chuu, sakadachitira mwina mwana mkazi, koma basi kupenya chitsogolo. Mwana amene adabereka kuchokera mu ubwenzi wanu alipo ndithu, panonso wakula. Amasowa chikondi cha bambo ake. Koma nanga atani mwana? Bambo ake anakomedwa ndi mapwevupwevu akunjako. Lero nali saname, nati phee kulingalira achimwene, ndakupukwani, izi ndiye mukhulupirire. Zinthu zina zake zimene zakhala zochitika kwathu kuno nthawi zonse ndimakhala ndikumadziwuza kuti "Mhm, koma m'bale wanga ine dodolido akadakhalapo mwina izi bwezi zitatere komanso izi bwezi zitatere Koma nanga tipanga bwanji? Munasankha kuumitsa mtima ngati ogwerula nkhwangwa cham'mbuyo. Ndiyebe basi, tidavomereza achimwene, nanga tipanga bwanji? Ujeni, ndikudziwa mwina mwake mukudzifunsa kumeneko kuti kodi Obwande, ndiye mwati zinthu zikuyenderani bwanji? Eish, achimwene, pena pake zinthu zake zikumabweretsa chizungulire. Tikuyenda kumapitabe chitsogolo koma mwafuta m'mbuyo. ndiye koma sitikudziwa kuti zitha bwanji. Nkhani za pikesi zayamba kumakambidwanso. Okambawo akuti kaya zikhoza kulowa kumeneko ku, ku pikesi eh, ndi mmene zinthu zake zikuyendera. Akuti kaya munthu wamkulu Chatsika akhoza kuwapanga za, za pikesi eh, zina zakebe zimene kunoko ku Nyasalande sikuzimvetsetsabe bwinobwino kuti kodi zikuyenda bwanji. Kungoti mwina ngakhale malingaliro ngati amenewa amba kumayenda m'mitu ya anthu ena ake Koma tikukayikirabe ngati zingachitika amwene, chifukwa ndiye ngakhalenso mbali inayo zochitika zake zikumakhala zodabwitsa kwabasi, zikumadzionekabe ngati mwina mwake chiyembekezo chenicheni ndiye sichikuoneka bwinobwino kwathu kuno achimwene. Kwangochuluka ma wowowowowowowo sitikudziwa kuti amenewa ndiye athera pati. Ngakhale za pikesi akumalankhula enazi zitati zachitika, funso limene tikumakhala nalo ndi loti ndiyeno tikhoza kutani? Kungabwere ndani chabwino? Angadzakonze chani? Zidzaoneka ngati zimenezi ndi zimene kwa nthawi yaitali anthufe zakhala zikutivuta. Takhala tisakuyankha mafunso ngati amenewa omati tichotse uyu ndiye kuti tisankhe ndani? Achita chani chachilendo? Anthufe takhala tikuzungulira malo amodzimodzi omweomwewo. Ife ku Chikumbeni kuno kutereku ndimawauza amfumu a Chikumbeni kuti anthufetu nthawi zambiri anthu akumipandoku akumatipanga bizinesi basi. Koma kuti anthuwa asamalitse zimene ife kuno kumudzi tiludutsamo, ayi nikisi amwene. Machitidwe ake akumakhala omweomwewo. Nthawi ngati imene tikulowayi, basitu nkhani zake zimakhala zabodzabodza, kenaka basi. Zikatheka ndiye amanti chi! kutiponya patali basi tisawayandikirenso. Ifeyo timayesera kuwalangiza amfumu a m'mudzi mwathu kuti, Kubwera kuno, ngati eni akefe sitichirimika, kupanga phokoso losonyeza kusakondwa, ayi ndithu, anthuwo apitirizabe kumangotiyala udzu pamimba, kumatibwatika nalo bodza, ayi titere, komanso titere, ife nde hee! kukondwerera ngati mwina chigoli chagola. Koma pakupita kwa nthawi, nkhani zake n'kumakhala zomwe zomwezo ifeyo bwantasa kunena chilungamo mukhoza kugwirizana nafe moyo wathu wakhala odandaula kwa nthawi yayitali ndithu olo kuyesera kusintha atsogoleri ayi wawa sizimathekayi iyayi awa iyayi tiyese kubweretsa awa komabe nkhani zathu zakhala zili zimodzimodzi nthawi ina yake tinkafunsana ndi namagetsi kuti namaga koma mumayikumbukira nthawi ina yake m'moyo mwathumu imene tidayendako ndi kuseri kwa phazi ndikumalankhulira m'chigulu cha mchere kuti zikuyenda? Zilumika zakhala zikupita ndithu. Koma nkhani yathu yakhala ili chimodzimodzi, moti anthu a m'mudzi mwathu mwa Chafera m'thengomu adatizolowera. Amangoti akuti ndife apang'onopang'ono basi. Anthu akatifunsa kuti kodi Obwande, zinthu zikuyenda bwanji? Nthawi zonse kuyankha kwathu kumakhala, Aa, pang'onopang'ono. Zaka ndikumapita zochuluka ndithu. pang'ono pang'ono basi ndiye takhala tikumachotsa awa kuyika awa kuchotsa ena onse kuyika awa ayi ndithu nkhani zathu zakhala zili chimodzimodzi pena pake ndimafunsa namagetsi kuti koma amwene ndiye kwathu kuno vuto limakhala andalewa kapena mmutu mwathumu chifukwa ndiye kungoyambira nthawi ya alidzi anthu tidakuwa ayi alidzi wankhaza mdala ameneyo achoke tidayenda m'misewu tikuyimba nyimbo masamba athu tanyamula m'manja we want change we want change zinthu zidasinthadi kunabwera malume che mpando anavinavina gule wawo osalepherabe ena ake awiri atatu kudandaula kuti yayi zinthu zasokonekera matipatidi ndi nkhondo taona ana amayi akudulidwa mawere uku enanso mpakana iyayi bola komwe kuja kwa mdala kuja kunali take ntake tizisokonezo achinyamata kumera mphamvu kwambiri kumaphaphalitsa makofi akuluakulu a polisi anthu akungoonelera ndimakumbukira nthawi ina ake kudali mnyamata wina ovuta kwambiri ku Kasunguko amatha kuthamangitsa munthu munthuyo ndikuthawira ku polisi iwowo ndikukalowa ku polisi komweko kamtulutsako munthuyo koma mwazeni makofi mmenyeni mkhapeni Hmm. ndiye kunadzabwera chitsulo cha njanji zinapitirirabe atavinavina gule wake koma anthu ake adaonabe kuti a ayi ayi ayi a bolanso malume chempando omwe aja uyu atipha uyu posakhalitsa anthu anayambapo zipolowe nyimbo zinapekedwa achoke achoke Kunavuta kwambiri mpakana achinyamata oposa makumi awiri kuphedwa ndithu ku Mzuzu. Kenaka kunachitika zina. Mulungu anapanga madongosolo lake. Anachoka chitsulo cha njanji, ndiye kunatulukira masiteni, Mama Jo, nawonso anavina gule wawo. Zaka ziwiri zokha anthu anali atada nawo kukhosi. Nkhani inayambiranso, Ayi, bwana yemwe uja chitsulo cha njanji uja! Akadakhala alipo, sibwezi zachibwana za chi gate cash izi zikuchitika. Anthu anakwiya kwabasi. Zotsatira zake nawonso Mama Jo anachoka, n'kubwerano a Bulazi Mmerekano ndi nkhani zake zomwe zija basi. Enanso anaona kuti ayi apa ndiye panja penipeni, bolanso munthu wa mayi yemwe uja amayesetsa. Nkhani ijanso inalowa zipwirikiri. Anthu kupita kumisewu, achoke! Achoke! Kenaka uyo, magaya a Noka Alliance, kulowa m'bwalo. Tinabwereranso komwe kuja. Nkhani zake zoti ayi bodza, bolanso mdala uja, mtchona uja, apa sizikuyenda ayi, awa atipha awa, palibepo chimene chikuchitika ayi, ndi makosana abodza kwabasi. Ndiye mukhoza kuona achimwene, ndale zathu mmene zakhala zikuyendera ndi mmenemo. Akabwera wina aliyense, timakumbukira amene adachoka uja kuti zinaliko nkhasako. Ngakhale mwina sitingaloze kuti paja chidaliko nkhasako ndi chiyani? Chinthu chimodzi chimene koma ifeyo obwantasa kuno ku Chikumbeni taona ndi choti ulamuliro uliwonse kumakhala ndi anthu ake amene amachita za udobadoba, anthu amene amapeza ndalama mophweka kwambiri, kagulu kamene kamapeza ntchito mosavuta, kulembana ntchito anthu a mtundu umodzi, ndalama kumayenda m'kagulu kamodzimodzi komweko. Ndi timagulu timeneti timene nthawi zonse zinthu zikasintha timakhala kuti tavulala. Ndiye pakupita kwa nthawi timakhala tikumemeza anthu wambafe oti sizikutikhudza kuti iyayi anthu oyipa Obwande tabwerani tiwachose amenewa bwerani ena aja nkhani zake zimakhala zoti awa sakutipatsa mpata wakudya ndiye basi ndi anthu achabe kwa basi adzipita koma kutifunsa kuno kumudzi kuchikumbeni tikuwuzani kuti a ifeyo nde sitikuonako china chilichonse chimene chidasintha m'moyo mwathu. Sidayambepo ine ndi magetsi wathuyu takhala pansi nkumavina nyimbo ukondwerera kuti zinthu zikuyenda. Nkuona kwathu mavuto onse amene tili nawo kwathu kuno ali m'mutu mwathumu. Komanso mayankho ake ali m'mutu mwathumu osati m'manja mwa anthu andale ayi anthu atsankho osankhana okhaokha mtundu wawo okhaokha kubanja kwawo okhaokha mu mpingo mwawo basitu ngakhale takatenga Obama kuti ambwana Tabwerani, tokhatokha talephera kuno. Tabwerani, musinthe zinthu kwathu kuno. Kukhoza kukhala kovuta kuti zinthu zisinthe. Tikuyenera kuti ifeyo leroli tisinthe kaganizidwe amwene. Andalewa ndi amodzi awa. Zawo ndi zimodzi.